Igbo bụ Igbo ekelekwa m ụnụ ọzọ abịa m ọzọ n'ụbọchị taa udo dịrị onye ọbụla na-ege m ntị na-ele m anya ihe e chiri ya zere ya dị nwoke mma dịkwara ma nwaanyị mma ndụ mmiri ndụ azụ ndị Igbo enwere ihe m chọrọ ka a kọwasịa n'ụbọchị taa ihe gbasara mmụọ asaa ndị Igbo na-eme ọkwa ndị Igbo na-ehiwe a bịa na omenala Igbo ọ na-abịa na ọdịnala Igbo e nwere mmụọ asaa dị ike mmụọ a mere n'ime ihe anọgasị ụfọdụ enwebere ihe mere a na-ahụ ha anya mana ha na-ezi ozi ya bụ achọrọ m ịkọwa ya bụ mmụọ asaa m ma akpọsa m ma akpọpe m ma akpọ m ma akpọ ya bụ mmụọ asaa mana m ma akọwa ofu ọ bịakwa ụbọchị ọzọ ka m kọwazie nke ọzọ ka ihe onyonyo a ghara ịdị ogologo Ehe. kedu ihe bụ mmụọ asaa mmụọ asaa bụ ofu bụ ee agwụ nke ọzọ wụ ngwu nke ọzọ kwa ngene ọzọ kwa ee ojukwu ọzọ njọkụ nke ọzọ elu nke ọzọ ala mmụọ asaa ị gụọ ya na asaa ka ọ dị Ehe. m ma akọwa ee agwụ nke bụ isi mmụọ niile mmụọ ndị a niile mmụọ ndị a niile m kpọrọ ma ojukwu ma ngene o, ma ma ojukwu o, ma ngene o, ma elu o, ma ala o, ma ihe niile ndị a bụ site n'agwụ ka ha niile si arụ ọrụ ya mere enwe onye- enwe nke ga-eme ihe ghara ghara agwụ kedu ihe agwụ pụtara agwụ pụtara mmụọ ozi agwụ bụ ya bụ mmụọ na-ezi ndị ichie ozi ọkwa na-ezi onye dibịa ozi agwụ ahụ ozi ka ọ na ọrụ ya bụ izi ozi Mhm. Onye nwe- agwụ a ga-ekwu gbasara ngene agwụ a ga-ekwu gbasara ojukwu agwụ a ga-ekwu gbasara ala agwụ a ga-ekwu gbasara elu agwụ a ga-ekwu gbasara ngene na mmụọ ndị ọzọ niile ihe ife ọ wụ wụ is a spirit of message n'oyibo ọ wụ onye onye- onye ozi ọma- ọ- mmụọ ozi He. ya mere igbo bụ mmadụ kedu ife mere na agwụ a ji wee dị mkpa ọ na-abụ ndị igbo mụọ nwa ihe izizi a na-eme n'ala igbo bụ e were ya gawa ọrụ onye a gbaara ya afa ahụ a rụọrọ ya agwụ ọ agwụ a agwụ a ga-ebu akpọ aha onye lụrụ onye a sị na ọ bụ onye dị otu onye dị otu a lụrụ onye a ihe ọzọ dị mma a rụziere ya agwụ ka a mara ihe mmụọ or chi onye a chọrọ ka chi onye a lụọ na ndụ ya ka ọ dịrị ya na mma ọ ya kpatara na ndị gboo gboo gboo gboo a na-atara afụfụ dị ka e si ata n'ụbọchị taa onye igbo onye igbo onye onye igbo gboo gboo gboo gboo mbụ mbụ ọ na-ara ahụ ụlọ ya rughara oge ọ ga-eji lụọ nwaanyị a lụọ nwa ya nụọ nwaanyị arụ ma ọ ga-ejilu di ya lụọ di Ee, ọ na ka aka na ndị igbo gboo gboo gboo gboo na onye nke a bụ mekanik rụọ kapịnta rụọ mason rụọ nka rụọ nka rụọ nka o mechazie ya chọtazie akara aka ya o nwere ike mgbe o nwere ruo na thirty or forty ọ dịghị otu a na gboo gboo gboo maka na ha na-arụ agwụ ịrụ ihe ndị igbo ji arụ agwụ bụ ka a mara ihe onye a bịara ụwa ime ka a wee mara ihe mmụọ ya na chi ya ziri ya ka ọ bịa mee aha agwụ a ga-akọwa ihe onye a kwesịrị ime ka ọ dịrị ya na mma ihe onye a kwesịrị ime ka ọ dị ọ gara ya ọfụma aha agwụ a ga-akọwa dị ihe bụ akara aka onye a ga-eme ka ọ dịrị ya na mma so ọ ya mere ndị Igbo ji arụrụ agwụ ndị ọcha na-emekwa ya o kama ha na-emekwa ya dịka ọdịnala nke ha si dị i lee mmadụ dịka Ronaldo na Messi ị ga-achọpụta na Ronaldo na Messi bidoro gbawa bọọlụ na ụmụazị nne na nna ha chọpụtara na ndị a wụ ndị bọọlụ na akara aka ha ịgba bọọlụ ha na-agbaka bọọlụ anọpụta bụrụ nnukwu mmadụ mgbe nne na nna ha chọpụtara na ha bụ ndị bọọlụ ha were ha ha were ya ha ha kpọrọ ha gaa na Football Academy tinye ha ha na-amụ bọọlụ e nwee mgbe ị nụ na Ronaldo wụrụ mekanik mechaa bụrụ em, eh, eh, mason mechaa bụrụ architect no Mes- me- mgbe a mụrụ Ronaldo na Messi agba ndị ha dara ha rụrụ agwụ chọpụta na bọọlụ ka ha ga-agba na ọrụ ha ahụ na ihe chi ebe ka agba bụ n'akara aka ha e were ha tii ebe a na-agbata futbọl akademi ha mụwa bọọlụ were were were nnukwu mmadụ otu a ka ndị Igbo si ebi gboo gboo gboo gboo ị ga-adị na onye Igbo gbara bọọlụ ebe a gbaa bọọlụ na Kaduna gbaa bọọlụ na Sokoto zụọ ahịa ma mụọ ọrụ mee nka mee nka maka na ndị Igbo arụzi arụrụ agwụ ndị Igbo hapụziri omenala mewezi omenelu nsogbu adịzie ndị Igbo na-atazi ahụhụ ịnata nna gwa oge ahụ ihe n'otu a dị ihe n'otu a dị onye ọbụla na-akwanyere onwe ya ugwu onye ọbụla na-akwanye kwesịrị ime mee ya ọ na-aga ọfụma ị gaa n'ụlọ chọọchị na ụmụ agbọghọ juru ebe niile no di i lee ụmụ nwoke nwoke ga-etoru mgbe o kwesịrị nwa ọ ga-alụ nwa nwoke ga-etoru mgbe o kwesịrị iji mmadụ ego o jighị one naira o rikwuru nri ọnụ ihe a kpatara maka na ọ maghị ihe bụ akara aka ya ọ maghị ihe chi ya ji ya ọ maghị ihe chi ya dunyere ya ka ọ bịa mee n'ụwa ya ma na-enye ya ka na-apụpụgharị aka ya bụ agwụ bụ isi ihe ndị ndị igbo na-eme ka ha chọpụta mmụọ dịịrị onye a na ihe onye a kwesịrị imere onwe ya Bill Gates na-arụ kọmputa ị gụọ history Bill Gates ị ga-ahụ na mgbe o finish school ọ gaa start kọmputa bụrụ nnukwu mmadụ na kọmputa n'ụbọchị taa e nwee mgbe na Bill Gates wụ mekanik bụrụ nke a bụrụ nke a bụrụ nke a mechakwa bịabịa bịabịa bịabịa bụrụ onye kọmputa no ọ chọpụtara na ihe a wụ ihe ọrụ ya ọ ya gaa n'ime ya na-eme ya na-emesi ya ike

mmụọ kwere ihe o kwesịrị ka e meere ya ọ hapụ ọ hapụ mmadụ onye agabara onwe ya mana abịazie na chọọchị a na-fire every spirit eh, stopping my destiny I fire you I bind you everywhere my destiny is locate me wherever you are my destiny locate me i kpechakwa echi every ebe ọra na-ekpofu ekpere a ndị Igbo mana ịbịa na ịbịa n'ala Igbo ịbịazie na kịta na nsogbu adịzie mana gboo gboo gboo ndị mmadụ achọpụta ihe akara aka onye ọ na-eme ya ihe na-aga ọfụma ekpe akpegodi wee ekpere ka godo ụka onye onye nyere anyị aka onye ọ baa uru ka anyị chụọ na ọdịnala omenala anyị, ọ ya ka a ga-eji bụrụ odogwu ya ka a ga-eji bụrụ ihe a kwesịrị ịbụ Ee? ndị obodo oyibo na-eme ọ ya mere ị ga-afụ onye onye ọcha ọbụla na-eme ọfụma ị ga-ahụ na o bidoro na nwata ya na-eji vidiyo ya na-eji ya aka ọsọ na mgbe o bidoro na nwata ka o bidoro nwa nwa elektrọniks na kịta ọ rụọna telivishọn ọ rụọna nka ọ rụọna nka maka na ha ma na onye a na ọ ihe a ka chi ya kwadoro ya mana ndị igbo pụtara hapụzie ihe na-emere anyị egwu ga were ihe nile tufuo izizi na-akazi ụka ka bụ aka ọrụ ka kedu ihe ha kpatara ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-enweghị di ọ wụ na ha amaghị ihe ha kwesịrị ime ụfọdụ ụmụ nwoke na-ebigheri aka ha amaghị ihe ha kwesịrị ime ha arụghị agwụ ha amaghị ihe ebe ihe chi ya chọrọ ka ha mee ị na-aghọta mana mana ọ na-awụ a tụpụ ọmara ya amara tụpụ ofeke ya efe isi n'ọhịa ya mere agwụ awụghị ajọ ihe agwụ kpa a rụọ ya mara ihe ị ga-abụ mara ihe i kwesịrị ịbụ etu m ga-emeziere gị ihe ndị ọzọ gị na-aga n'ihu ihe na-agara gị ọfụma ndị igbo nwe mmadụ ya mere ọ ya bụ ihe m nwere ikwu onye onye nwere ikwu gbaa kawa ahụ mee ịma ihe ọdịnala ndị igbo dowe ya ka ọ dịrị gị na mma nwa mmụọ na-eme nwa mmadụ nwa mmadụ na-eme nwa mmụọ e nwezi ndị mmụọ ndị nọchigarịsịara gị ụzọ gị mara ihe ndị ihe ndị mmụọ chọrọ ka i mere ha i mere ha ha anọghara gị n'ụzọ gị ị bụrụ mmadụ ọ bụrụ ndị ụka pụta ha sịrị ndị ndị the kingdom of God suffer violence and after violence taking it by force a na-ekpe na fire fire fire mba ndị igbo anaghị eme otu a ndị igbo anaghị eme holy ghost fire kama mmụọ onye ọbụla nwere ebe ugwu- m- mmụọ ọbụla nwere ugwu a na-akwara ya ugwu ugwu ka nwaanyị ji mụta ibe ya nwa mmadụ kwarị mmụọ ugwu mmụọ kwarị mmadụ ugwu ihe na-aga ọfụma mana ndị ụka bịazi sịzie fire holy ghost fire holy ghost fire every spirit and fire you are bind you are casting ọ wụ ya wụ- ọ wụ ya wụ omenala ọ wụ do- ọ ya wụ nsogbu anyị nwere n'ụbọchị taa ya mere tọọ ntọala rụọ agwụ gbaa afa ma ihe niile mara ihe ụzọ gị wụ ka e doziere gị ya ka a hazie gị asịra ka ị na-emekọta chọkwa ndị ndị ezigbo onye ọ- ndị ajọ ndị ajọ mmadụ dịkwa na dibia na na-aghọrọ ndị mmadụ ndị ụka ndị ụka bara na dibia na na-aghọrọzikwa ndị mmadụ so ị ga-achọ ị ga-achọ onye ma eme ya meziere ya dịrị gị mma ọ ya ihe na-ekwu ọ ya ga-eme anyị bụrụ odogwu mara ihe chukwu ziri ya na-eme ọ na-agara ya ọfụma anyị bụrụ ndị obodo odogwu ya bụ ndị igbo ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ o ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ ụfọdụ bụ na ọ bụ mmụ- mmụ ihe ha ji ha bụ ihe ha na-eme ofu obere ihe ị ga-eme ị gawara onwe gị setụrụ mmụọ mmụọ gawara nkịtị nọ na faya bi kamgbe faya bara ha na chọọchị ka ihe bụ nke nke ọganihu mba ka ebute holy ghost faya a bind a cast ihe a abụghị ọdịnala ndị Igbo ọ bụghịkwa otu anyị si eme na ebe anyị nọ.

onye na-awụ dinta a mara bụ na ọ dinta ka ọ bụ e ti- e tie ya ebe ọ ga-anọ na mụọ ihe ihe o kwesịrị ime onye na-akwesị ịbụ onye ọrụ ugbo a mara bụ na ọ bụ ọrụ ugbo e tie ya ebe ọ ga-anọ mụọ ọrụ ugbo Bi- tupu ya mmemme ya tupu ọ na-abụrụ ọ- ọ- ọ na-etolite ọ bụrụ nnukwu mmadụ tinye isi na ya bụrụ odogwu ọ bụ otu a ka ndị be anyị si ebi ndụ ihe a na-emezikwa nwoke ga-anọ mụọ ahịa zụọ eletrọniks zụọ zụọ zụọ motor parts gbaa bọọ na sokoto gbaa bọọ na jos gagharịwa gagharịwa gagharịwa before ọ na-enweta onwe ya ọ nọchaa 40 or 50 years o nwere ike ụzọ ụwa na ihe na-emekwa ya nwụjuo ndị baịbụl bika ka ihe nlawa usoro ha soro omenala ha ọdịnala ha mere bie bika ka bie ogologo ndụ ọ dịrị ba na mma ya mere chọọ omenala ọdịnala ọ gaghị emekwa ya bụrụ odogwu agwụ dara na emewe mmadụ otu aka ha mmanụ ụbọchị ọzọ dịka m kwuru mma akọwa mmụọ ndị ọzọ kwa otu e si eme ya na ihe ọ na-alụ mana nke a bụ agwụ agwụ isi mmụọ niile agwụ pụtara mmụọ ozi mmụọ na-ezi onye ọbụla ozi gbasara ndụ ya gbasara ọganihu ya gbasara ihe ọ ga-eme na ihe ọ na-agaghị eme gbasara ihe ọrụ ọ ga-eme na ndụ ya niile gbanwe mmadụ daalụnụ ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ